Aguluezechukwu họpụtara ndị ga-edu ha ndị ga-ejere ha ozi mgbe um, mụ nwa wepụtakwanara onwe m soro gaa zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ oge e mesịkwanara ya ha họpụtara m as onye um, isi nje ozi Aguluezechukwu na ngalaba nke AIU ọkwa m zọkwanara wụ ọkwa president general AIU Aguluezechukwu Improvement Chima ndewo rinne looking at ndị gị na wa zọrọ ya how do you feel to ndị Aguluezechukwu to have the midst of all the contestants maka onye ọbụna mgbe a chọrọ ime ihe nwee ka o si eyigharị anya wee kawa arụ mee that last kedu ka your your words to ndị Aguluezechukwu chuchi ihe a for giving me the opportunity to serve them and um, na-ekwe ha nkwa it is going to be service service and service ama m na afụfụ dị ya kama na ọ mmadụ na-ata afụfụ na ndị na-ata afụfụ na-afụ result

during the course of play a ga-aba penalty shootout a winner must have to emerge so at the end of the day ọ bụhọ na ha adịhọ good ma ọ bụ na o nwere onye ka ibe ya mma mana ofu onye ga-apụtarịrị so ndị Aguluezechukwu choosekwanụ m to be that person ga-apụta n'oge awa dị ụta ị bụrọ onye ọfụụ na political leadership Aguluezechukwu i mego ya na Lagos I guess yeah. former or current Lagos ebe m bụ former bụ na my village Ifite village Ifite village I was the chairman of Ifite village chairman both home and abroad I'm presently the chairman of Aguluezechukwu Improvement Union Lagos branch. That one i meene na village level. Even where I started from Umunna. Good. Ọ ya ka m ji wee sị ndị Aguluezechukwu na m achọrọ iji ha mụọ ọrụ amụtasịgo m ọrụ chọzie ịbịa rụọ ọrụ anwa m mụta chịrị m ụmụnna m na e, na Lagos chịsịa ha ndị village m wee m ọrụ jekwanala ha ozi anwa jezie ya home and abroad awụ m the chairman Ifite Progressive Union Lagos branch bụrụkwa the leader n'ụlọ ebe a so oge m jesịrị ozi nke a nwa ka ndị Agụlụezechukwu nọ na Lagos mere m employ as their financial secretary site n'amara Chineke m lụọ ya lụta ya ọfụma ha sị m na um, the reward for good work bụ more work ha mee m elect to be the first vice chairman Agụlụezechukwu Improvement Union lụọ ọrụ under Dr. Patrick Sunday Nduka oge tenure Patrick gwụrụ I was elected the chairman of AIU Lagos branch and ọ ya ka m ka nọ n'elu ya agago m my first tenure they returned me unopposed nọrụzie na um, the second uh, tenure na final lap i think my stay in office ga-afọ ebe a year and uh, four months uh, thank you apart from this grassroots leadership i ji anyị ma na i jikwa um, apart from jidekwa Lagos branch AIU Lagos branch anyị ma na o nwekwara nnukwute ọkwa i ji na Ọhanaeze ndị Igbo yes alụrụ m ọrụ my life have been action packed leadership wise and ọ something na-enye um, m ọṅụ as a matter of fact ebe anyị na-azụ ahịa let me start from there ebe anyị na-azụ ahịa na Oshodi ka m bizi na Lagos um, oge um, m bidoro ahịa things were not really going well uh, uh, uh, leadership wise ị maragonụ ebe anyị nọ n'obodo a a na-emenatarịrị no matter how we pretend about it a na-emene ihe ọmọ Igbo ọmọ Yoruba and uh, ụmụ little little intimidations that have to go with it alụrụ m ebidoro m from the scratch na ebe anyị na-azụ ahịa wụrụ a member of the task force the market task force alụrụ m ya lụtakwana ya ọfụma as a member of the market task force from there

up till today ọ ka na-esi ha ike every time a ga na-ekwu o nwere ihe ga-adapụta a sị ọ bụrụ mgbe Ọhamadike na-achị ha na such a thing agara eme ya abụrụ a thing of joy to me outside ebe a na-azụ ahịa eh, ahịa anọkwa m into ihe social cultural eh, because anyị ga na-epromotu ihe ndị Igbo ọfụma mụnwa wụ member of Ohaneze ndị Igbo and of course onye ọbụla bụ onye Igbo wụ member of Ohaneze ndị Igbo mana enweziri ndị na-achịkọta ya abụ m former chairman of Ohaneze Ndị Igbo Oshodi Isolo local government and um, from there by the grace of God they saw uh, the good work mụnwa na-eme um, welu mee m the chairman of all the chairmen ọha na eze nwere structures in all the 57 local government and then CBA in Lagos so emekwanụrụ m the chairman of all the chairmen more like a coordinating officer of all the chairmen in Lagos so otu anwa ka o si wee gbatakwu n'ihe ndị Ohaneze ndị Igbo ihe m jikwa jụta maka positions i jigo and ndị i jikwa bụ the appoint the leadership of obodo abụrụ nke a na gị nwa nọzi n'isi dịrọ ka mgbe ị na-eme attach as a village because a ma na village um, uh, union leader Yeah. ga na-abịa meeting central kwa Yes. Hmm. ndị ọzọ a na-achịkwa Yes. kịta bụ gị nwa ga na-achịkwa this how do you intend to manage the hydra headed i will say hydra headed because village leadership to me is the most is the biggest test of every kind of leadership in nigeria anybody chịlụ obodo ọfụma ga-achịnwu nigeria so how do you intend to manage

transparency and mmadụ ịdị ready at all time ime ihe o kwesịrị ime ihe leadership ejilọsi ebe leadership na-esi ike bụ i were ntụ na aghụghọ gaa na ya example o nwere ihe mere ebe a yesterday o nwere ndị

na by the grace of God amala Chukwu bịara baa ụba n'isi m nnukwu m believe na m nwere the capacity to resolve that matter by telling them the truth intentionally I fixed the last day of the settlement for 31st night ka anyị wee were joy banye into the new year 2024 and to the glory of God that matter was resolved here yesterday night Wow. The two lawyers will come, hand them our terms of settlement. Anyị ga submit ya na court. Adị m overjoyed because these two people, a burden have been lifted from their heart. n'ime January 2024 the joy ha ga-enweta ga-akarị nke ha na-enwe na ngalasị na okwu ha ka dị na ụnọ ikpe these are some of the things that is expected of a leader idozisi conflicts e nwere n'obodo and um, even before mụ na-abụ the chief servant of Aguluezechukwu Improvement Union I have resolved family issues in this Aguluezechukwu fam- uh, community n'ihe karịrị 20 or 25 families I will not start mentioning names and ọ bụghị exaggeration ka m na-eme then a bịa n'ihe gbasara the major thing e ji aga into um, leadership which is development developmental wise I have not failed anywhere m lead go before and I don't think I will fail this time around and one thing bịara dị iche ya bụrụ onyinye Chineke bụ ebe ọbụna m jere ozi a na-afụ my signature on the wall starting from that my ụmụnna ọ mụnwa mobilizere our people rụọra ụmụnna m hall Oge m na-achị IPU Ifite Progressive Union, I mobilized our people tinye solar street lights n'ụzọ niine dị n'Ifite. Not just solar, one of the best solar street light in the market. Ọ bụrụ na ọ advert ka m meere ya onye nwe ya because na ọ rụrụ ọrụ dị mma Garcia solar street light. Wow. The cost of a unit of Garcia seven years ago wụ 85,000 ka ị were mara the quality of the light I think today is between 110 and uh, 120,000 e tinyesịrị ya in all the street here. Wow. Ha, ha dị functional kịta n'Ifite? Ve- chi jila anụ ọ gbanye Okay. chi fo ọ nyụọ o nwerọ anyone na-awa isi ọwụ outside that ị gaa na Nwokpala junction o nwere ebe a na-akpọ Nwokpala junction ị ga-afụ two big houses a lụrụ ebe ahụ health center ọ oge m na-achị ka a lụrụ ya. the staff quarters and the health center proper ọ dị there o nwere ndị electricity agabeghị be ha since ọkụ batara Aguluezechukwu e tinyebere ha ha pole achara

onye ọbụla mara ebe ọ na-ejeta ebe anyị magasịa biko kuo ume from that part of Aguluezechukwu and the challenges that is associated with it. then um, gaa na Lagos ma ọ bụrụzie na ihe nji emetụsị all these things aka bụ development kwesịrị ime onye maara ihe ọ banye into leadership ị na-abanye into leadership and you are not ready to do things that will affect the life of ndị ị na-achị positively then there is no point gị ịga into it um, ihe nlụ na Lagos mụ na ndị otu m because m na-ekwu ihe nlụrụ ihe nlụrụ I want you to get it clear ejighọ m ego m were alụ That's right. The only thing m ga-asị m ji ego m rụ wụ oge m fixili oge m fixili transformer m ji my money wee fix about nine years ago 286,000 Wow. ndị nọ na that um, feeder anaghị enwe ọkụ for so long a time I felt it's important I do it for them I used my money to fix it Wow. so ejighọ m ego m alụ ya ka ọ hapụ ịbụ nsị mụ lụọ ọ dịka ọ my money no but ọ na chineke nyere m amala nwee the capacity to mobilize our people and ha afụ na eziokwu dị n'ihe a na-agwa ha I was able to make them understand that the development of our community or our branch where we are kwesịrị ịwụ our collective responsibility onwere onye ga-emere anyị ha key into it anyị na-emegasị little little things anyị na-eme ka the branch wee dị mma eh, na branch anyị melụ na alụlụ ha ultramodern toilet nke e deckigoro e deckigo ya eh, na-alụkwa ya kịta na-alụ n'enu ya and ị ma a ga na-ekwu alụlụ toilet ọ bụghị just ịlụ toilet ịmalụ toilet alụrụ enu ya niile capacity hall ya ga-abụzi ebe 160 wow ah. na ọ bụghị not just a toilet quality yes enu ya niile e deckie ya we are going to use the first floor as a mini hall there in Lagos ọ nọ under construction and ihe ihe a niile ji magbuo onwe ya bụ onwere onye a na-ekele ụtụ because awụ somebody kwere kwenyesie ike na e jiri ụtụ edozi obodo every community chineke edosago ndị ga-ebear the burden of that community and onye ọbụla bido fụwa community ya as nwa ọ mụtara I encourage our people to ịfụ Agụlụezechukwu as their first son or daughter and um, the prayer of every parent na-awụ ka their first son or daughter ma ọ bụ ụmụaka ha mụtara be successful so if all of us begin to see Agụlụezechukwu as nwa anyị mụtara anyị ga-azụ n'ụgwọ akwụkwọ na-enye ya nri every day ị fụ na anyị nwere need ịna-etinye ten ten kobo n'ihe gbasara development Agụlụeze and that is what we have been doing or ihe m na-encourage ha to do Um, um, the history of this community, I think ọ wụ mụnwa mere organize the best Agụlụezechukwu Day ever na Lagos. And after that, um, anyị bukwanụ egwu nata obodo a oge mbuze na-achọ ịgbarazi bata n'obi ụnọ e nwere so many families mbuze chụpụsịrị Um, nwe onye believe na a ga-arụnwu ya uh, but I came down by the grace of God with my people na Lagos nwee that belief na anyị ga-arụ ya even when we don't have money we delve into it a lụbakwanụ ya ndị Agụlụezechukwu gosi that love ha nwere ihe m ji eh, eh, metụgasị all these things aka bụ ị jụrụ ajụ gbasara development we started with less than 1 million because we don't have money but the community raised above 33 million within a space of 3 months o luhọkwụ 3 months so nyeziela anyị aka to ịlụ so many places opened up new roads expanded the old ones anyị nwere uh, if you drive round Agụlụezechukwu today ị ga-afụ na nnukwute ihe dị iche and we didn't stop there we manned or matched the road with maintenance team ga na-afụ ihe dị na ụzọ anwa niile after every rainy season they will come out na-edosisi ụzọ na-adivert mmiri n'ime nti while we wait for government to come and help us but awụkwụ m somebody ma gọọmenti cannot do everything ọ bụghị everything ka gọọmenti ga-emenwuru anyị anyị na-ene anya ị gaa n'Ọsụmenyi hmm. ị ga-afụ na ndị Ọsụmenyi anara eche gọọmenti to do everything for them ị gaa na Neni ị ga-afụ na ndị Neni anara eche gọọmenti to do everything for them ị gaa n'Akpo ị ga-afụ na Akpo anara echezi gọọmenti to do everything for you go to Umuchu and most recently Nanka they are not waiting for government so ya bụ ihe m na-agwa ndị be anyị let us not wait for government because there is o nwere ihe gọọmenti ga-eme epere mpe the development of this community kwesịrị ịwụ ihe ga na-awa anyị isi ọwụwa and until anyị amata ya na anyị nwa ga-edozi obodo a tinye our money ma na o nwere ebe anyị ji Thank you very much, sir. Your summary bụ in terms of development, you're going to maximize private

because of this slang in town na education is a scam m na-achị ọchị the truth bụ um, some of our leaders have not done so much to promote education it is not enough to send your child to school ka ọ mụọ ọgụ akwụkwọ when i was growing up as obere nwa o nwere ihe na-agụ m agụụ oge anwa ndị na-aga skuul na-eme especially na Agụata high school oge m anaghị aga na Agụata high school ha na-adị na-eme inter-house sports a bịa nwee em Onyeka house nwee em Oke Osisi House uh, is uh, Honorable John Okoye ana m akpọ ndị si from Aguluezechukwu e nwekwaziri ndị Ekwulọbịa nwegasịkwala house ebe anwa e nwee so many a bịa oge anwa na-eme inter-house sports as obere nwa ọ na-agụ m agụụ anyị gaa ikiri ndị na-agba ọsọ ndị na-agba bọọlụ ndị na-eme ọtụtụ ihe ọ na-agụ m agụụ ezigbo agụụ ịdị ka ndị anwa and oge anwa ọ na-agụ m ezigbo agụụ ịdị ka ha hmm. oge anwa ọ na-agụ m ịdị ka ha ị marago i must go there in order to be like them and ọ bụrụ na m gaa ebe anwa ịdị ka ha nwa ọ ya bụ na m ga-agụ akwụkwọ That's right. and ọ bụrụ na a catchịa m young oge anwa m batara ihe bụ ihe lap- labatara m dị ya a ga-eji opportunity anwa were nwudete m ọfụrụ ị bịa nee anya in most of the schools dị na o nwere nwatakịrị m fụ one day na-asị ya na emezikwa ha na-emezikwa inter house sports ọ sị m na since ya bara na the school emebeghị ya for one day but na ha nwekwara uniform eh, house this house that house a house b but ha enwebeghị ya these are some of the things my administration will introduce in Agụlụezechukwu community. Make sure na anyị ereturnụ community support to schools because ọ ya wụ ihe ga-eme ịgụ akwụkwọ apịrịkwa ọkụ ebe anyị ga na-ejidete ụmụaka then beyond the area of youth because ebe anwa wụ ebe m chọrọ ịpay special attention a na-ekwu na the youths are the leaders of tomorrow mana ịma o nwere ihe ọ na-awụ anyị bịa ya muddle all together youth empowerment anyị anaghị separate nwe eh, but I think I will try as much I can to make sure na m separate the two ịma o nwere ihe dị iche between youth educational development and youth empowerment Youth Educational Development centered on the individual's uh, long term mana youth empowerment centered on immediate that is ihe ga-eme mmadụ obido fụwa ego anya ozugbo na-arụ just a kind of poverty alleviation entrepreneurship skill acquisition and what have you. And India, na be anyị a wụ Agụlụezechukwu for instance e nwere so many youths be anyị enwe much ha na-eme iji were sustain onwe ha and ihe na-eme e ji enwe all these little little crimes bụ when you don't pay attention to your youths ha too o nwe ihe ha na-eme ha ga na-eri nri ha ga na-aṅụ mmanya ha ga na-achọ ihe ọzọ ha ga-eme and thereby they will engage in little little crimes so anyị bu n'obi imepere ha cooperative farming because anyị nwere enough farmland make sure na anyị encourage ha ka ha mata na ọrụ ugbo abụghị ọrụ onye ngana my father emeghọ importation my father arụrọ white collar job all through farming ka o ji were zụ nine of us sendie ndị o sendiri to university rụọ ụnọ nụọ nwaanyị mee ihe niile ndị ọgbọ ya mere We are going to draw the attention of our youth, especially ndị enwerọ ihe ha na-eme back to it then provideara ha ihe ga-eme ka ọ dịtụrụ ha mfe ọ bụghị ịta the type of afụfụ ndị mgbe ochie tara enwere m nnukwute olileanya that the youth of Agụlụezechukwu can feed the entire Agụata ma ọ bụrụ na anyị nwee ike um, ịdirect ha n'ihe ha ga-eme and ha anabata ime which I know na ha ga-anabata ime ya ma ha fụ na anyị na-agwa ha eziokwu Thank you very much, PG. Um, finally, enwere ihe ọzọ ị ị ga-agwanwu anyị apart from nke ị gwagoro anyị agwa na we need to take note of. Mm, o nwe okwu jukwanụrụ m n'ọnụ mana agaghị m ekwu unu gụ na okwu ọrụ a ga-alụ alụ buru ibu ihe bụ ihe m chọrọ ibu ụzọ mee bụ ịmake sure na ebe e nwegasịrị issues n'obodo a na anyị dozisiri ya. and the easiest and safest way to resolving conflict bụ gị dig deep mata the root cause of that problem ị matara na the root cause of any problem ịsolvego ya halfway and ịdị bold enough gwa mmadụ eziokwu onye na-achọ okwu gwa ya na ọ na-achọ okwu yọọ onye a na-achọsị ya na ya ya nwa wụ the first na anyị ga-eme and anyị succeed nwu in doing it I can tell you na um, Agụlụezechukwu ga-adịkwa ụtọ ọ dị when we were growing up oge ọ ga-abụ anybody ga-aba be mmadụ e bunye gị nri rie ya without fear ị nwere ike ịba be mmadụ ka agụụ na-agụ gị eji aka gị request ya na sinye gị nri na ị chọrọ iri nri so ya wụ the vision we have for this community to Thank you. unite the community and work in close relationship Um, just one more finally Igwe Ebelendu's 47 year on the throne yes. is a matter of days ka a ga-ecelebrate kee ihe bụ ozi ọma ị na-ezijere yes anyị na-enwe aṅụrị his maiden ọfala after 47 um, years on the throne o so na the oldest igwe if not the oldest igwe na Anambra ọ bụghị age wise wurukwukwe na onye dị 90 something years abụghịzi ụmụaka and arụ siri ike so anyị nwere nnukwu olileanya n'ihe gbasara ọfala ga-ebido on the 5th ọ ezigbote ihe ọṅụ ka ọ bụ nyere ndị Agụlụezechukwu niile and our friends abụghị ndị Agụlụezechukwu we are going to participate in that ọfala participate actively ihe m ji sị we are going to participate bụ ị ma the planning astartha today and somebody wụ the leader of this community obodo na-eme nkwado ihe ọfala a nwa anyị agaghị eji ọsọ mapụta n'ofu ụbọchị sị ha mba kwụsịzienụ a họgo anyị ọchịchị mba o nweghị onye anyị na ya na-azọ anyị anyị ga-aworkụkwa closely with ndị wụ ndị ga-ahandị anyị over anyị eje ihe ọfala a nwa in unison show example of what we are coming to do na anyị kwesịrị ị na-emekọ ihe niile ọnụ iji were nweta ezigbote agamnihu so anyị ga-aga far ka ekpere ị na-ekpere igwe Ebelendu ekpere m na-ekpere igwe Ebelendu wụ ekpere m na-ekpere my father because ha bụ ha nọ na the same age grade ekpere m na-ekpere ya bụ ka ọ nọọ many more years in good health otu ahụ o si were nọ na ị fụrụ my father ka ọ na-agagharị ebe a onye gwa gị na ọ na 2024 ka anyị banyere taa eh, ọ bụrụgodu na o rubeghị mbọsị a mụrụ ya eh, month wise ọ 98 ka anyị ga-edere and if at that age ọ na-awalk free na-ebugharị oche na-eme igwe anyị ka na-anya moto and ọ na the same age grade ka ha nọ so ekpere m na-ekpere ha bụ ka ha nọkwa many more years in good health moving around ọ bụghị a na-anyụ mamịrị n'akwa ma ọ wụ a na-ebu ha na wheelchair and all that chineke nna nye ha ezigbo arụ ike ụbọchị ọ ga-achọzi ịkpọrọ ha ha naba ụra ha na-ejekwu chineke peacefully without stressing anybody. Your happy new year wish to ndị Aguluezechukwu ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ụzọ abroad. Yes, na-asị na ọ ga-adịrị ha na mma ọ ga-adịrị ndị Aguluezechukwu niile na mma ndị nọ n'Aguluezechukwu ndị nọ in diaspora ndị nọ outside Aguluezechukwu Lagos and what have you ebumnobi ha niile bụ ihe ọma na-abụrọ ihe ọjọọ ga-abịa na mmezu na 2024 o nwee onye Aguluezechukwu ka na-ewere mmadụ iwe nwanne ya iwe ma ọ wụ bu ihe ọjọọ n'obi Chineke melt such mind ka ọ fụ na a ga-enwe a greater peace and inner joy na anyị niile nọ at peace with each other and ekpere m bụ na this 2024 ọ bụrụ na ndị Aguluezechukwu na-emewe ọfụma financial wise 80 percent ana m ekpe ekpere ka ọ gbagote to 98 percent in the year 2024 n'ihe niile ha na-eme dị legitimate